Ngakhale ena timangolankhuliramo, Yehova adzandimenyera nkhondo, Yehova adzandimenyera nkhondo. No, let me teach you something. Uh, Farao anali olengedwa ndi Mulungu. Ana a Israele anali olengedwa ndi Mulungu. Koma nchifukwa chani Mulungu anasankha kuwamenyera nkhondo ana a Israele? Farao osam'menyera nkhondo. Chifukwa chakuti Farao ankadzimva kuti iyeyo ndi Mulungu, ankadziyenereza, Mulungu, ankadzitenga ngati Mulungu ndi wosafunika pa moyo wake. While ana a Israeli usiku ndi usana ankamukhulupirira Mulungu. namudalira mulungu so chimene chimachitika ndichi ngati ukupanga chifuniro cha mulungu ukamapanga zimene mulungu akufuna nthawi zonse ukamamupempha mulungu kuti akutsogolere akumenyere nkhondo zako mulungu amakumenyera koma nthawi zonse ukamapanga chifuniro chi- o- ngati sukupanga chifuniro cha mulungu don't expect mulungu angakumenyere nkhondo farao uyu mulungu sanammenyere nkhondo chifukwa sankapanga chifuniro chake Mulungu anamenyera nkhondo ana akewa chifukwa choti ankapanga chifuniro chake koma anthu onsewa anali olengedwa ndi Mulungu. So tonse tikhoza kulengedwa ndi Mulungu koma si tonse Mulungu angatimenyere angatimenyere nkhondo. Mulungu amamenyera nkhondo ana ake amene amamukhulupirira iye- iyeyo pa chilichonse amene amayitana pa dzina lake. Chifukwa chake tikapita ku Aroma chapter 10 verse 11 akuti okhulupirira Mulungu sadzachita manyazi. So ngati ufuna kuti Mulungu akumenyere nkhondo zako Uzipanga chifuniro chake. Ngati sukupanga chifuniro cha Mulungu, Mulungu sangakumenyere nkhondo. Ndi chifukwa chake Baibulo limanena kuti ukamachita chilungamo, Mulungu adzakhala mbali yako. Koma ukamapanga bodza, Mulungu sadzakhala mbali yako. So anthu ambiri mumanama maboza, mwaononga mabanja anu ndi maboza, mwaononga ntchito zanu ndi maboza, mwaononga zinthu zanu ndi maboza, kuyembekeza kuti Mulungu akumenyereni nkhondo. Zosatheka zimenezo. Wina aliyense amene amaima pa chilungamo ndi amene Mulungunso amaima mbali yake. Koma wina aliyense amene amaima pa bodza, Mulungu saima naye. Ukamapanga zinthu zachilungamo, udzakhala mu kuunika nthawi zonse, pamene ukamapanga zinthu za mabodza, udzakhala mu mdima nthawi zonse. Chifukwa ukamapanga chilungamo, Mulungu nthawi zonse adzakumenyera nkhondo zako. Koma ukamapanga mabodza, Mulungu sadzakumenyera nkhondo, Satana ndi amene adzamenye nkhondo zako. So mukamafuna kuti Mulungu azikumenyerani nkhondo, Mukhale ana a mukuunika, muzipanga chifuniro cha Mulungu. Koma mukamapanga chifuniro cha satana nthawi zonse nkhondo zanu mudzamenya nokha. So ena timangolankhuliramo he Mulungu adzandimenyera nkhondo adzandimenyera nkhondo. Mulungu samenyera nkhondo wina aliyense amangomenyera nkhondo ana ake. Ngati ufuna kuti Mulungu azikumenyera nkhondo uphunzire kukhala mchifuniro chake. Uzipanga chifuniro chake uzikhala mchilungamo uzipanga zimene Mulungu akufuna Mulungu adzakumenyera nkhondo koma ukamapanga uchimo namapanga nyasi Mulungu sangakumenyere nkhondo. Ndichifukwa chake mutati muonetsetse anthu ena anafa msanga. chifukwa sankapanga chifuniro cha Mulungu. Ndipo anthu ena sakufa msanga chifukwa choti ali mchifuniro cha Mulungu. You know what? Some of us, we are protected because tikupanga chifuniro cha Mulungu. Ndipo olo adani athu atatikonzera imfa, Mulungu amatitetezera sitimafa, amatimenyera nkhondo chifukwa tili mmanja mwake. Koma tikanakhala zoti mwina tili mumanja mwa devil bwezi tinafa kalekale. So ngati ufuna Mulungu azikumenyera nkhondo zako, khala mchifuniro chake. Mulungu akudalitseni. Amen.